Cén chaoi a bhfuil sibh ar maidin? An bhfuil sibh go maith? Seo ceacht Gaeilge do na hardranganna. An téama a bheidh againn arís an tseachtain seo ná an Nollaig. Bhí mé ag súil go mór leis an bhfíseán seo a dhéanamh díbh ar maidin. Tá sceitimíní orm chun an fhírinne a rá. Tá an méid sin le taispeáint agam díbh. An aimsir inniu cloisim an bháisteach ag stealladh lasmuigh so tá brón orm nach mbeidh sibh in ann dul ag spraoi inniu mar is ghnáth ach gheobhaidh sibh b'fhéidir seans briseadh aeir a fháil roimh deireadh an lae. An chéad rud atá agam díbh ar maidin ná seo. Seo píosa páipéir, gnáthphíosa páipéir ach an bhfeiceann sibh na spotaí atá air? Sea. Agus is féidir libh sórt cluiche cainte a bheith agaibh le seo. So an rud a dhéanann sibh, ok, na dathanna ar an taobh seo agus ar an taobh eile feiceann tú na huimhreacha. OK, tá mé ag ceapadh go ndearna sibh rud mar seo. Sin an chaoi a dhéanann tú é. So faigheann tú píosa páipéir agus briseann tú suas mar sin é. Tá sé déanta agaibh cheana chun an cluiche seo a imirt. So ní, ní mhíneoimid díbh conas um, é a chur le chéile. Tá sé sin ar eolas agaibh cheana agus taispeánfaimid díbh cad atá mé ag iarraidh a rá. Cuirfidh sé seo sibh ag labhairt na Gaeilge. Fan go bhfeicfidh. Fan go bhfeicfidh sibh. So pick that, ding ding ding ding ding that b'fhéidir gorm. Feiceann tú gorm agus ansin feiceann tú na huimhreacha táir tá 8 agus 1 ardaíonn tú 8 agus feiceann tú go bhfuil um, ceist ann. Cén saghas leabhar is maith leat? Now mo mhac a scríobh sin. Níl scríbhneoireacht rómhaith aige tá brón orm a rá. Agus ceann a seacht cén chaoi

do do bhricfeasta. Agus is mar sin atá sé. Is bealach éasca é chun cleachtáil ar na téamaí difriúla, mé féin, ar scoil, caithimh aimsire, tá siad uilig scríofa istigh ansin. Yeah, sin sin, agus sin go deas, difriúil is dócha. Fan go bhfeicfidh mé anois, casfaidh mé an ceamara timpeall go bhfeicfidh mé. An bhfeiceann sibh seo? Tháinig mé ar seo ar an idirlíon aréir. Seo leabhar álainn a scríobh Áine Ní Ghlinn, an t-údar Gaeilge is fearr liom, agus bhí cabhair aici leis na pictiúirí, leis na léaráidí, Mister Ando, níor chuala mé faoi Mister Ando riamh, ach feicfidh sibh féin go ndearna siad obair mhór anseo. Is aoibhinn liom na focla atá ag Áine. Fan go gcloisfidh sibh. Now, ní léifidh mé gach rud, b'fhéidir leathanach nó dhó nó trí. Tá gach uile rud sa charr sleamhnáin. Gach bréagán déanta, gach mála lán. Daidí na Nollag ag ticeáil lena pheann, ag seiceáil an liosta an bhfuil gach rud ann. Liathróid do Shíle, cluiche do Mháirtín, scútar d'Aisling, bricí do Chinn, camán agus sliotar do Shiobhán, giotár do Rebecca, péint do Sheán. Agus is mar sin a théann sé. Rímeáil i gceist. Teddy beag áilinn do Dhara óg, na mílte leabhar, na céadta bábóg, míreanna mearaí agus gligíní, gligíní, bíonn siad ag báibíní, rattlers is dócha, croitheann tú mar sin iad nó yeah croitheann tú mar sin iad, milseáin, seacláid agus stáisiún spraoi. Now sin go deas agus is mar sin a théann sé tríd an leabhar. Ní bhacfaidh mé leis an rud go léir ach feiceann sibh féin é, go bhfuil sé go deas. Yeah, bhuel ar aon nós, Bhí sceitimíní orm nuair a tháinig mé ar sin aréir so bhí mé ag iarraidh é sin a thaispeáint díbh. So fágfaidh mé sin ar leathaobh agus mo phíosa páipéir. Rud eile, a pháistí, a tháinig mé ar nó tháinig fear ar cuairt agus bhí na leabhair seo aige. Now, tá leibhéal ann, an dtuigeann sibh mé? Sin leibhéal a haon do na hísealranganna. Tá an Ghaeilge an-an-simplí ansin. Bheadh sé ró-shimplí do na hardrang atá s'agam. Bhuel! Ná bígí buartha. Sin ceann a 3. Éiríonn an Ghaeilge beagáinín níos deacra, getting more difficult, níos deacra, agus bogann sé ar aghaidh, ceann a 5, 7, 9, agus mar sin de. Now táimid ag bogadh suas. Fan go bhfeicfidh sibh. Oideas Pancóg. An bhfeiceann sibh an rud atá á dhéanamh ag an gclann? Tá siad ag déanamh pancóige! Nach bhfuil? Is aoibhinn liom pancóga. Agus an bhfeiceann sibh now anois an caighdeán Gaeilge atá ansin? Sea, agus na comhábhair, stuff le maisiú agus mar sin de, agus is mar sin a théann sé. Uimhir 11, níos deacra fós. Thaitin an ceann seo go mór liom, laochra sa stair as Gaeilge. Beagáinín deacair, ach ag an am céanna táim ag ceapadh go mbeidh rang a cúig agus rang a sé in ann tabhairt faoi seo. Dónal Ó Conaill, fear mór le rá sa stair, as Ciarraí ab ea é, agus seo Marie Curie, eolaí cáiliúil freisin. Go leor stuff deas ansin, nach bhfuil? Agus Aibhneacha na hÉireann chomh maith. Yeah.

Feiceann sibh, yeah, i ngach leibhéal tá níos mó ná leabhar amháin. Tá cúig ceann ag leibhéal 1, cúig ag leibhéal 2 agus téann siad chomh fada le leibhéal, eh, tá mé ag ceapadh 14, cúig leabhar i ngach ceann acu agus ní stopann sé ansin, téann sé go dtí leibhéal 18 ach níl na leabhair chomh fada go uimhir 18 scríofa ag an gcomhlacht go fóill. So tiocfaidh sé ar ais le leibhéal 15, 16, 17 agus 18 agus beidh sibh, beidh sibh ag cloisteáil faoi na leabhair sin arís, b'fhéidir, tar éis na Nollag ach tá sé agam agus tá sceitimíní orm mar is deas an rud é stuif maith Gaeilge a bheith againne sa scoil, bhuel stuif maith léitheoireachta a bheith againne sa scoil ionas go mbeidh sibh in ann Gaeilge deas a léamh agus a fheiceáil i leabhair, is dócha, deasa mar seo. An bhfuil an ceart agam? Tá leabhair deasa againn sa Bhéarla freisin, fan go bhfeicfidh sibh, tháinig sé leis an bosca mór, fan go bhfeicfidh sibh, tháinig sé leis an bosca mór don Bhéarla freisin, ach mar a fheiceann sibh, Rainbow Levelled Readers, Fact Books, tá siad na cinn sin uilig as Béarla, so sin an fáth gur, an dtuigeann sibh mé, gur shocraigh mé ar leabhar. nó más maith libh ar bhosca Gaeilge a fháil chomh maith. Fan go bhfeicfidh mé, casfaidh mé an camera timpeall. Oh yes! Tháinig an iris Nollag. Is aoibhinn liom an t-eagrán seo mar, mar fheiceann sibh, yeah, ceiliúradh na Nollag! Agus anseo feiceann sibh chomh maith, an bhfuil sé ansin, Mí na Nollag? Bhuel ar aon nós, oh yeah, tá sé ann, Nollaig 2020. So, go leor stuff anseo faoin Nollaig. Um, Ní dhéanfaidh mé mórán libh is dócha, díreach na pictiúirí a thaispeáint daoibh. Yeah. Tá an Gaeilge beagáinín casta, difficult anseo. Nach bhfuil? Ah, is deas an rud é a fheiceáil go bhfuil is dócha irisí ann trí mheán na Gaeilge. Ceiliúradh na Nollag, the celebration of Christmas. Crann Nollag, tuigeann sibh sin ann, agus píosa scríofa faoi sin. Drualus,

Agus sin traidisiún eile. Níor chuala mé faoin gceann sin ariamh. Tá go leor stuif eile ann is dócha freisin. Níl sé go léir faoin Nollaig, faoin Nollaig ach tá go leor ailteanna an mhí seo faoin Nollaig ceart go leor. Agus sin is dócha, yeah, cluife peile a d'imríodh i bPáirc an Chrócaigh le déanaí agus píosa staire ag baint leis an ócáid sin chomh maith. Fágfaidh mé sin ar leathaobh a chailíní agus bogfaidh mé ar aghaidh. So, séard atá agam inniu ná an gcuimhin libh an tseachtain seo caite rinne mé Tuigim anois, tá sé agam anois, an féidir liom, an mbeidh muid in ann agus cad a cheapann tú faoi? Bhuel, shocraigh mé ar comhrá beirte a dhéanamh, ag úsáid, más maith libh, na bhfrásaí sin uilig. So, seo comhrá bheirte, Aisling, Aon scéal, Bríd? Tá sneachta geallta, nár chuala tú? Cad a cheapann tú faoi sin? Aisling, Ní chreidim thú! Níl sé fuar go leor. Bríd, Mothaím fuar ar aon nós. Aisling, Bíonn tú i gcónaí fuar. Tuigim go leor rudaí ach ní féidir le sneachta titim nuair nach mbíonn oighear le feiceáil anseo agus ansiúd. Bríd, Chuala mé an dea-scéal faoin sneachta ar an Nuacht. Aisling, Tá sé agam anois. Níl tú ach ag súil go ndúnfaidh siad na scoileanna arís. Meas tú an mbeidh siad in ann na scoileanna a dhúnadh Tar éis na bliana atá curtha isteach againn, tá dul amú mór ort. Bíonn tú i gcónaí ag brionglóidí, Cad a cheapann tú féin anois? Bríd, Ceapaim go mbeidh an ceart arís agamsa. Fan go bhfeicfidh tú. Níl Bríd róshásta. Bhuel, d'úsáid mé, mar a dúirt mé, an Ghaeilge a bhí agaibh ón tseachtain seo caite chun an comhrá beirte seo a chur le chéile daoibh. Agus níos mó ná sin, leanfaidh mé ar aghaidh beagáinín agus feicfidh sibh ar an taobh eile. Gaeilge ar That was a good point, rinne tú pointe maith. Cuirfidh mé sin, b'fhéidir, i gcomhrá beirte daoibh an tseachtain seo chugainn. Are you saying, an bhfuil tú ag rá, mm-mm-mm-mm? Can you give us an example, an bhfuil tú in ann sampla a thabhairt dúinn faoi sin? Can you explain a little more about? An féidir leat míniú níos mó a thabhairt dúinn faoi? mm So Agus tiocfaidh mé ar ais chucu siúd arís, a pháistí, daoibh. So, ar leaththaobh arís agus an comhrá beirte. Now, a pháistí, bogfaidh mé ar aghaidh go tapa. Seo focal mór ach is focal As Béarla tá sé an-an-ghairid, an-an-ghearr, beagáinín níos faide as Gaeilge. Tá sé important, tá sé tábhachtach ag an am céanna. Athchomhaireamh, sin recount. Athchomhaireamh an lae. An dearfach. Agus anseo feicfidh tú arís gur úsáid mé na briathra neamhrialta san aimsir chaite. Déanfaidh mé go tapa. Chonaic mé mo chairde go léir inniu. Fuair mé obair mhaith ó mo mhúinteoir. D'ith mé ag a haon a chlog. Thug mo thuismitheoirí lón deas dom. Tháinig go leor bronntanas do raffle na. scoile, nó don raffle scoile inniu. Chuala mé go bhfuil sneachta geallta. Bhí Máire tinn inniu. Chuaigh an rang amach sa chlós. Rinne mé maiseacháín Nollag inniu. Dúirt mé an focal nua 'athchomhaireamh' inniu. Rug mé ar an seans mo dhamhsa a chleachtadh sa chlós inniu. Now, an diúltach, sin an negative. Rinneamar uilig an dearfach, sin an dearfach ansin, now an diúltach, féach, an scéal céanna a. Ní fhaca mé mo chairde go léir inniu, ní bhfuair mé obair mhaith ó mo mhúinteoir, agus na cinn eile, níor ith mé ag a haon a chlog, níor thug mo thuismitheoir lón deas dom, níor tháinig, níor chuala, ní raibh, ní dheachaigh, ní dhearna, níor dúirt. Níor rug agus na ceisteanna. An bhfaca tú do chairde, sin botún, typo ansin a pháistí, C-h-a-i-r-d-e, an bhfaca tú do chairde go léir inniu? An bhfuair tú obair mhaith ó do mhúinteoir? Na cinn eile. Ar ith, ar thug, ar tháinig, an ndeachaigh, an raibh. Ar chuala ba chóir dom a rá, an ndeachaigh, an ndearna, an ndúirt agus ar rug. So is iad sin na ceisteanna agus más rud é, má tá sibh ag iarraidh cleachtadh a fháil agus déanann cleachtadh máistreacht, bheadh sibh in ann an, bhuel, tá, déanfaidh do mhúinteoir an cinneadh faoi seo, ach bheadh sibh in ann, b'fhéidir, an diúltach a chríochnú don scéal dearfach agus nuair a chríochnaíonn tú leis an diúltach, diúltach do gach bhriathar, bheadh tú in ann, b'fhéidir, na ceisteanna a scríobh amach do gach ceann freisin, agus bheadh an trí leagan agatsa ansin, an dearfach, an diúltach agus na ceisteanna do na briathra neamhrialta san aimsir caite. Fágfaidh mé sin ar leataobh. Rachaidh mé ar aghaidh go tapa. Féach, gramadach gan stró, bhuel, gramadach na Gaeilge. Bíonn sé i gcónaí deacair, so ní dhéanfaidh mé ach rud beag amháin díbh. Bhfuil sibh réidh? Ok, fágfaidh mé sin díreach ar leataobh. An bhfeiceann sibh seo? Seo píosa ón bhfoclóir Gaeilge agus níl mé ag iarraidh bacadh le aon rud eile ansin ach amháin an focal seo clann. Now, tuigeann sibh uilig cad is clann ann agus tá sé anseo, family, clann. Tá F in aice leis, sin feminine, which means, ciallaíonn sé sin go bhfuil an focal feminine, agus as Gaeilge bíonn cuid de na focail feminine agus bíonn cuid eile acu masculine, feminine an Ghaeilge dó sin nó baininscneach. Agus nuair a scríobhann tú clann in abairt agus nuair a bhíonn an leis cuirtear an H isteach, mar shampla, The family were shopping, bhí An ch-ch-ch-ch, bhí an chlann ag siopadóireacht. Nach bhfuil sé, nach bhfuil sé sin soiléir? Agus is mar sin a bhíonn sé d'aon fhocal i nGaeilge atá, más maith libh, baininscneach. Cuirtear an, an bhfeiceann sibh an H nó an séimhiú seo an, an chlann, an fhuinneog, an pháirc, P H A fada I.R.C. Bean is a woman, ach an bhean, bhí an bhean sin, an bhean. Bhuel, sin stuif nua díbh a pháistí, fágfaidh mé sin ar leataobh agus bogfaidh mé ar aghaidh go beo agus go tapa agus ba mhaith liom, ba mhaith liom, ba mhaith liom leathanach nó dhó nó trí a léamh díbh. Tá mé ag dul thar am anseo, tá fíorbhrón orm thar fóir, ach mise á rá libh, ní choimeádfaidh mé i bhfad eile sibh. Thóg sí amach péire lámhainní, seanlámhainní glasa, bhí siad an-ghioblach. D'fhéach gach duine ar a chéile. Sa deireadh bhris Mamaí an tost. An bhfuil aon chárta leo? D'fhéach Dara sa bhosca arís. Bhí blúire páipéir sa chúinne. Hotel Cairo, bronntanas ón Éigipt, le grá, Uncail Tadhg. Uncle Tadhg, arsa Deirdre, cé hé siúd? Thosaigh Daidí ag gáire. Deartháir liomsa. Bíonn sé i gcónaí ag taisteal. An bhfeiceann sibh é? Uncle Tadhg. An gcuimhin libh na clocha sin a fuair mise uaidh roimh Nollaig? Agus stopfaidh mé ag an focal, ag an bhfocal sin Nollaig mar tá sé in am dom Nollaig shona a rá agus ná déanaigí dearmad, ar an freagra do sin sna hardranganna gurab amhlaidh duit agus tá mé ag súil go mór leis an gceacht an tseachtain seo chugainn. Mar a dhúirt mé mhúin mé an frása seo daoibh chomh maith tá mé an-mhór, tá mé an-mhór leis an nGaeilge agus í a chur chun chinn sa scoil. Go n-éirí libh! Bíodh seachtain maith agaibh! Ná déanaigí dearmad do sin, have a good week! Bíodh seachtain maith agaibh nó agus bíodh lá maith agaibh chomh maith. Slán!